tikulandireni uh, pano pa luntha television inonso ndi nthawi ya press review uh, lero muli ndine gift kalonga komanso mzangayi thandie mzumara a mzumara mwaswera mwadzuka Yes, mwadzuka Mm.

onera kuti of interest okay ndi nkhaniyi anayamba ndi iwo nde panopa sangakhale ngati kuti tiyerekeze kuti kumayambiriro ndi mwina anali ngati mmodzi mwa ma defendant Okay. and then apa akakhale kuti ali gulu la claimant Okay. ndezikhala ngati ngati zikuyesa Conflict of interest. of interest komanso confusion because kumayambiriro anali ndi maargument awo mpopota amayimirira boma nde apa akhanso ndi ma argument awo akha kuti a- Osiyana. aku- akuimirira anthu amene ankapanga accuse kumayambiriro kuja so ya i understand the conflict of interest Yes, but yeah. chifukwa choti case yi akhala ngati kuti ayidziwa kale akuidziwa kale so he probably already has answers as part of nthawi imene si mukuti ana- ankayana kuimira ngati ya defense ya Eh, so I, I understand the issue.

K217 billion in the 2025, 2026 fiscal year. Apa akungonena kuti ndalama zimene zimene zimakhala ngati zimathandiza ah, anthu osiyanasiyana tiyerekeze ngati ana amasiye Ma- zimene zimene zimakha ngati zimapita kumathandiza magulu osiyanasiyana ngati ma vulnerable akunena kuti ndalama zimenezi zachepetsedwa Okay. ende mukulankhula kwawo akunena kuti nkhani yayikulu ndiyonena kuti ndalama zimenezi zachepa chifukwa choti contribution ya ma ah, ma donors yachepa ende zikukhala ngati apangoyuza ndalama yokha imene yapangidwa allocate mu budget nde It's sad though, because if you think about it, the people that are vulnerable amene kwambiri ali Amalawi. yeah I feel like sitikuyenera kuti tizidalira ma donors to be coming in to help anthu athu omwe Yeah. because I'm looking at uh, this, this story that is talking about there is the need for Amalawi tokhatokha to take ownership of our own people Yeah.
tidalira anthu akunja kuti abwere adzatithandize mpaka liti Mm, so- these are malawians and kawiri kawiri even madonors akabwera zimangotengera kuti kodi what is the uh, core purpose of either organization yawo are they looking at uh, mwina social protection komanso kwambiri amakhala ndi ma projects interest exactly Th- their interest social protection things if it's not ndiye kuti imakhala kuti imaganizidwa kumapeto so tokha tiyenera kuti tichinyamule chinthuchi chikhale chathu chikhale chathu uh, still on the front page of the daily times a headline here reads commonwealth official warns on drug resistance

Vuto limeneli la ma infections ngati amenewa anthu ochulukirabe likanali vuto lalikulu of which tikuyenera kuika ndondomeko zabwino, I don't know whether it means actually having resources that can help track such infections or I don't know, fight for better.
koma ndimafuna ndimvesese kunena kuti mukanena kuti ah, pali matenda ena amene kapena ma ma infections ena amene amakana mankhwala amakhala kuti is it for the first time kapena amakhala kuti azolowera because pali matenda ena I wouldn't, I wouldn't say that. Azachipatala ndi amene angadziwe bwino because mundifunsa ine. I would not say that. I think it, in my two cents it might be both ways. Kunena kuti akhoza kukhala kuti vuto ndiloti mwina thupi la munthu lazolowera mankhwala. Pali anthu ena amanena kuti thupi langa lazolowera kwambiri mankhwala sikugwira. Yeah. olo apo ayi pena chifukwa choti mwina ma infections iwo ndi achilendo chifukwa imasiyana ndi ma infections amasiyana ndi a disease Yeah. malaria timadziwa kale kuti for example anthu amamwa LA ngati LA sakugwira there is other ma- mankhwala amene a- people use when it comes to malaria koma pali ma infections kawiri kawiri infections anthu amangoti andipeza ndi infection pena they don't necessarily even tell you kuti infection iyo ndi yanji Okay. so i believe that imakhala kuti mwina ndi yachilendo mwina mu kafukufuku wathu mulibe proper information to say when it comes to such an infection mm. kodi ikufunika mankhwala anji okay um, mu newspaper ya the nation muliso nkhani ina imene akuti

the law on offenders nkhani ndi ya zoperekapereka ngati ukumbukira tikanena kuti most of the reports eh, post elections reports ambiri amakhudza nkhani imene yonena kuti ah, zimaoneka kuti pa zisankho pamakhala zoperekapereka sizimakhala kuti kodi amene ali ndi mfundo ah, zooneka ku gulu ndi ndani koma amene ali ndi thumba lopopeka ndani ya ya nde akunena kuti uh, ndi ntchito yovuta Okay, imene ntchito tingane- yovuta, ya, ntchito ya, yovuta, ntchito. ine- ya, tinganoti ndi imene ifunika zonena kuti uh, pakhale ngati kuti anthu tigwirane manja koma tikangosiyira ofesi yawo yokha nzovuta mwachitsanzo ndinazapita ku chisankhochi. Ya, kumene kuja amakamba zonena kuti uh, ochokera ku office kwawo amanena kuti anthu zinthu zambiri amangoziika pa social media mm. sapita nazo ku office kwawo ndi kukapereka ma chani maumboni that's why uh, ma allegations ambiri amene analipo kapena ma cases ambiri amene analipo mm. onse anapangidwa dismiss Okay.

mayendedwe apamadzi amadzi komanso Sitima za eh, njanji. sitima za njanji chifukwa chonena kuti di kuti tizingodalira galimoto zodalira ma Fuel, fuel mm. ndi kuti tingoti kuti tikuononganso fuel amene tili naye mdziko muno amene ndikukhulupirira kuti sikuti amakhala wochulukiranso uyu komanso ndizo kuti timatenga kunja so something which you import timakhala chinthu choti nchodula ya ndi zoti ngati pali vuto la supply ndikuti amakhala mavuto okhaokha ndi ndikuganiza kuti imeneyonso itha kukhala njira yabwino yothandizira kuti mwina tisamakumane ndi mavuto akusowa kwa mafuta chifukwa ndi kuti ngati mafuta akusowa ndoti pamadzi komanso paja kulinso z- za magalimoto otchaja aja amene ajanso i think But are we actively using those? amene ndamuona akugwiritsa ntchito kwambiri ndi a Napoleon Dzombe Eh, ndaona ndithu galimoto yokongola of which he- that's his personal car yeah not kuti amagwiritsira ntchito for business Mm, ndipo zangoona kuvuta olo mboma mukaone ma nduna zija zimene ndi magalimoto amene ajawa ostiri imezeja ndiyendata mukuona choncho eh kwa ine zikhoza kutheka koma it's something that we can think about kuti kodi how can we go about it chifukwa also we have to look at the fact that magetsi amativuta mdziko mwathu muno

akufuna kuti inflation yathu uh, ikamafika by 2028 ikhale ili pa single digit 2028 sikale kale ndipo mpano this is 2026 in two years generally
yeah koma i think do you think we can do it yeah with the policies amene akuma ikidwa panopa nzotheka because makosana awo atalowa mboma chimene anaona za okay, chimene chimapanga kuti katundu azikwera kwambiri ndi chimanga like tinoti food inflation Yeah. nde anathana ndi vuto limene lija limene zatsala ndi non food inflation Okay. zimene ndizoti zambiri ndi zoti timachita kupanga export ngati mafuta ndi zina zotero ndiye ndikuganiza kuti ah, nzotheka komanso pena mumakhala ndi chikhulupiriro komanso chiyembekezo okay yeah. chiyembekezo cho for- of course it needs to be met by action as well Yeah. implementation ya mapolicies Yeah, muone nawo nzona, nzona. because tisamangolankhula kuti tipange zakuti tipange zakuti koma pa ground zinthuzo sizikuchitika nde kuti sizigwira these things don't happen magically at the end of the day ya izozo ndizoona ya ah, kuno ndi business one kuti atimana okay ya ndiye kuli nkhani akuti books at- on arts and culture akuti books and the more festival pulls huge patronage part of the story says books and and more a bookshop at city center in lilongwe organized a book lovers market on march 7th at uh, Kitchen Hub in the capital city. The organizers said the event pulled a huge patronage and uh, described it as a great success.
Okay.
Yeah, abaonesa kuti um, chikhalidwe chowerenga mabuku komanso kupanga attend uh, mafestival osiyanasiyana kuoneka kuti chikupita patsogolo okay mm. that's good yeah, yeah, ineyo ndakhala ndikudandaula kuti amalawi timaoneka kuti zowerengawerenga si mbali yathu.
timadana kwambiri ndizoonadi zimativuta nde apapa tinganene kuti this is a great news to us nde ah, tingonena kuti tiyeni tipitirize ya of course olo za mafestivals panopa kumabwera ma food festival Ya, zimene zija ndi- zinthu zabwino Mm. nde tiyeni tizipange ndithu support

in Lilongwe. This will be the uh, Eli Njuchi's first performance having uh, made a surprise appearance at the Onesimus versus Armstrong Music Battle at Bingu International Convention Center in Lilongwe last month. Akuti Eli Njuchi akubwereranso. Eh, imeneyo ndi nkhani yabwino kwambiri kwa anthu okonda nyimbo mdziko muno fa eh, z- tinazolowera kuti

Lanjesi Nkhoma and Patrick Mwaungulu say they were not affected by the ugly scenes that marred the Lub Lubumbashi derby Lubumbashi. yeah, derby between arch rivals TP Mazembe and St. Elio Lupopo on Sunday. Imeneyi ndingati ndi nkhani be- yabwino kuti kunachitika zachipolowe koma anyamata athu awiri sanavulare chifukwa mm, eh, tinene chilungamo career ya mpira ndi zigogodo sizigwirizana chifukwa angokupweteka pena pake ndikuti career yathera pati pomwepo ndi mzoti anthu amadyera unfortunately sizisemphananso kwenikweni bwanji sizigwirizana mm -hmm. koma sizisemphananso eh, chifukwa kawiri kawiri pa mpira eh, ma temper mm.
amakhala very high ma supporters pena aluze mm. kukwiya kwa basi yeah, eh. basi kuphwetsera mkwiyo pa ma mm, players kawiri sure. kawiri which is sad yeah. uh, speaking of uh, sports and the daily times three in court over Bullets counterfeit jerseys

ati anthu ku- kumapanga ma counterfeit jerseys um, matimu ampira ena kumagulitsa ndalamatu yavuta pa ujeni Eh, pamalawi yavuta yavuta kwambiri komano ndizoti si zinthu zabwino fa matimuwa amafunikanso azipeza ka revenue kantonyo nde inunso mukakhala kuti muku mukhangati ngati mukuwatchingira kutsogolo fa iwo aja asanafike kuwagulisa anthu inu mukuwagulisa ma replica oti ndi a fake mm. nde zimakhabe ngati be zinthu zina zake zosokoneza yeah. koma perhaps maybe with the coming in of court kuma kumagwira anthu ngati amenewawa i hope kuti it's going to yeah, curb such behaviors yeah, zinkhala ngati kuti tinetiana anthu ena amene an- amakonzekera kuti apange zomwezo kutsogoloko akhala ngati ali ndi mantha yeah ndi zinthu zabwino Yeah.
Do Yeah. you have any more before we close? ya zachangu changu apa silver masters rebuff Flames eh, d- uh, declined to release coaches mponda Mgangira for national duty Okay. eh, paja coach wa masters uh, football club imene inali Masters Security amene uh, ndi ngati otsatira kwa mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya flames mm. a Peter Mponda akuti timu yawo yawakaniza kuti asapite komanso amene ali ngati uh, technical director wa timu ya flames amene ndi Peter Mgangira mm. a Silver nso amkaniza kunena kuti sakuyeneka kupita kumeneko pamene matimu awo akukonzekera ijayi ziti FDH Premiership nde sindikudziwa zonena kuti tingapange bwanji komano nzoti it's a national duty kuli ngati kuti iyi ndi za dziko nde
tiona kuti ziyende mutani Yeah. ine ndikuona ngati tilekezere pamenepo Yeah. Ah, kwa anthu amene mwina mufuna kumva ah, ma details a nkhani zina zimene zili mmenemo komanso zina zomwe sitinatero inuyo tapitirizani Takagulani newspapers kuti muone nkhani zimene sitinakwanitse kuwerenga kuchokera kwa ine Thandie Mzumara komanso mnzangayu Gift Kalonga. Tingoti mwakoma koma nonse. nonse.